igbo bụ igbo ekene m ụnụ nke onye chiri nya zelụ tata bụ afịa nkwọ m wee na-asị na nkwọ ga-akwọtala anyị ife ọma tata topic anyị bụ ọ dị mma nwoke idina nwunye mmadụ part 2 anyị ekwubugo maka ya mana tata ka m na-abakwa deep kọwaa ọtụtụ ife banyere ya nke mbụ wee bụrụ nwoke na-edina nwunye mmadụ eme ya eme ị chọsịa ife ị ga-eme na ọ bụrụ ije dina nwunye mmadụ nwoke ibe gị nwaanyị e do n'iyi and mara ama na mgbe ọbụla ị na-eme ihe a i decide go ka i mebie family ya nwaanyị asị i decide go ka i nye di ya ị gbanye di ya ụchụ gbanye ya ọrụ akwụ na nseke nwoke dị etu a abụrọ ezigbo mmadụ ị ma ejizi because na nwaanyị na gị na ya dị na mma wee ghọligide ya wee ghọta ya na nke na ya na-edinazi ya ọ bụrọ ezigbo ife ka ọ bụ anị igbo sọ ya nsọ omenaanị igbo sọ ya nsọ even chukwu okike abịama sọ ya nsọ mmadụ sọ ya nsọ ijide nwunye mmadụ na-agbalị nke ya adị ị jụgo onwe gị ajụjụ ife a m na-eme nwunye mmadụ ememe onye ọzọ bulu nwunye m na-agbalị kedu ka obi ya-adị mgbe i chere etu a ị fụ na obi ama adị gị mma so kedu ife i ji emeziele ya onye ọzọ kedu ife i ji wee chọọ ijide family nwoke ibe gị gbalie because of what sexual lust because of ife na-enwerọ isi na ọdụ yes ụfọdụ na-eme ya na to catch fun ụfọdụ na-eme ya ka o wee megide di nke nwanyị maybe na o nwe transaction ha mere ụfọdụ na-eme ya na ha alie ogbuma na ha alie isi buusu na fa akaa arụ na o nwerọ ife ga-emenụ but ana m agwa gị n'ụbọsị nke taa na ife ga-eme o i che na ife ama mme ife ga-eme oh it's just matter of time for your information ka m kọwaa ihe ọfụma maka nwanyị mgbe afụ eje ime ego nwanyị ihe a na-akpọ traditional marriage mgbe ụmụnna nke nwoke na ụmụnna nke nwaanyị baa n'ime ụnọ or nde be nke nwaanyị na nde be nke nwoke ba n'ime ụnọ ọ mgbe a ka a na-exchange marital vows mgbe a ka a na-esikwa ihe niile ekwesị isikwa na marriage ọ mgbe a ka edo nwaanyị n'iyi eme ka mmụọ si na be nke nwaanyị na mmụọ si na be nke nwoke bịa ka fa bịa ma chi nke nwaanyị ma chi nke nwoke aja ana be nde be nke nwoke na aja ana be nde be nke nwaanyị ka fa bịa mara na etu a ka ọ dị e wee demonstrate zi ya by nke nwaanyị ibu nkwụ ọcha agbakwa nwaanyị nkwụ ọcha etu anyị si eme ya wee jee bunye di e mgbe afụ a na-eme ife a mgbe a ka edo nwaanyị n'iyi mgbe a ka ndị mbụ na ndị egede decide kpebie na nwaanyị a na nwoke a ka ọ dịrị na o nwezi onye ọzọ kwesịrị imetụ ya aka na onye ọzọ metụzi ya aka ọ bụrụ ife ọzọ o butere nwoke nsogbu ụfọdụ ụmụ nwanyị kedu ka ị ga-esi ị makwa na ife ị na-eme adịrọ mma na ị nọrugo be di i je na-edina nwoke ọzọ ị natakwa i burukwa ụchụ a nwoke agbanye gị n'arụ bịa bunye di gị o dinekwa ya o dinekwa ya o burukwa ụchụ na-akpagharị mgbe ị na-eme ife a you are killing your husband especially when you when the woman sleeps with somebody very occultic and demonic and devilish nwoke ọbụna bụ ajọ nwoke na-eme ife lụrụ alụ o dina nwaanyị ọzọ ọ na-ewepụ ife n'arụ nwaanyị a ọ na-etinyekwazi ife n'arụ nwaanyị a maka na ọ ma na echi na di ya nwere ike di ya chọpụta na na ife ọ na-eme or ife ọzọ ọ chọbi ya okwu ụfọdụ na-eji agwọ nka nka ọgwụ tinye na their private part ọ ya bụ dina nwaanyị nwaanyị nalụ o dina di e ka o mebisialụ di ya ife ka di ya yala ijude ese kedu ife na-eme ya ife a mana ọ bụsịrị otu a ka o kwesịrị isi wee dị maka na o nwe some men bụ odogwu na onwe fa na ọ na fa aha ji okwu amarọ m ife anyị na-eche ị fụ nwunye mmadụ ebe ọ na-aga i were anya gị gbaa ya ọtọ ozugbo were anya gị dina ebi ozugbo ozugbo o nwezi aka di ya si wee nye obere ohere mee travel ma nọrọ n'ụlọ ọrụ ị chọ ya leba nwaanyị mmadụ ka i dina ọ dịrọ mma onye na-eme ife a you are killing yourself you are inviting the wrath of your ancestors ndị mbụ na ndị egede yochi na mmụọ ji obodo unu na mmụọ ji be nke nwanyị ị na-ekpokọta so many things n'isi gị and mara ama na family gị adọrọ free ụmụ gị adọrọ free sometimes ọ ya-abụ na generation upon generation ọ bụrụ gịnị ihe odogwu gị ka ọ sọlụ gị mgbe ị dị ndụ e kwuru na bible maka na nke a abụrọ ka i je confession ka fada gbayalụ gị ma ọ ka ị yọ jesus christ ma ọ ka ị yọ god ka ọ gbayalụ gị it doesn't work like that bible maintain kwa ya na mgbe ọbụla ị bịa ime ife n'elu altar i lota na o nwe nwanne gị na o nwe onye i mefiọ hapụ ife ọbụla ị bịa ime n'elu altar go back to that person and apologize to him maka na i megide ya ee eh, yes ị nwere ike i feel na ije apologize ya as odogwu ị bụ na mm, na o nwe ike nke a mee nke a mee is not always like that some men i che na fa amarọ na ị na-edina nwunye fa ma na ị na-edina nwunye fa na ọ nkịtị ka ha gbara and nkịtị a ha gbaa gị ife esi ya because ihe i me bụ na ị ma nwoke ibe ya aka na o nwere ife ọ ga-eme ọ pụọ ị kpalụ nwunye n'ala ọ dị mma ọ dịrọ mma gị nwa bụ nke nwaanyị buru ike ị na-akpagharị na-ekotalụ di gị nsogbu uchu na-ebutere ya ọrakwụ i je dinasịa nwoke asachawonu o nye gị ego ị nata burukwa ọrakwụ a i si be nwoke wee bute bunye di gị ị na-echekwa echiche ọfụma maka na ọ bụ na i chee ya ọfụma ị ma na ọ sọsọ di gị anụnwa ka e debere gị n'ị ma eso nwoke ọzọ maka na gịnị ị dị ụsa nwaanyị na-eme ụdị ha dị ụsa ego ife o ji bụrụ nwaanyị ọ dị ụsa ya and the bible recognize na only on this condition ka ị nwee ike ịsị nwaanyị ya jebe on the ground of infidelity and unchastity nwoke dị etu a i mega alụ inwekwa inwe ike ife ilo na ife na-agalụ gị ọfụma n'ịkpatago n'ịdịgo okay mana ọ bụsịrọ etu a ka ọ dị atọ mmụọ i mejọri nne ma ajaana bụ ma nke be nke fa aka nkụ so solution ka m na-enye ndị dị etu a n'ụbọsị nke taata i je na eh, obodo unu o nwee ebe a na-akpa ajaana ndị ajaana nwee ndị ọ bụ ọlụ fa inedo anya mee ife e kwesịrị ime ebe a i je kọwalị ya ife i me ọ ma what to do ka o wee wepụsịa uchu a ọra akwụ na nseke a dị n'ime hmm? i wee jezia onye i mefe yọọ ya mgbaghalụ ọ bụrọkwa na ị yọrọ ya mgbaghalụ ihe ime ama nwoke ọ kwa ị ga-ayọrị ya mgbaghalụ ebe ị na-asọrọ nsị n'ike ya wee taa ya arụ ofu ife a ka ị ya-emekwa ụjọ ma ife ndị ọzọ awepịa n'aka je yọọ ya mgbaghara o nwee condition o nyere gị mee i merọ etu a your generations ma nke ụmụ gị ha ga-ata ezigbo afụfụ maka na ọ bụrọ nwoke niine bụ ofeke ọ bụrọ nwoke niine bụ ọkwali ajọ ife ọbụna onye ọbụna na-eme n'enu ụwa it's just matter of time ị nwere ike iche na o nwerọ onye na-afụ gị a na-afụ gị ọfụma nkịta ka agba na-esozi gị etu esi eso spiritually ọnwa onye i mejọ jee yọọ ya mgbaghara gị nwa bụ nke nwaanyị i bu uchu buru ọra buru nseke na-akpagharị wele na-esiri di gị nri ọ bụrụ nwoke bụ ofeke i sisịalị ya nri mgbe i nyekwuo ya nya bụ ife o lisie ọ naba ọ ma nteta gị nwa bụ nwaanyị wepụ aka enwe n'ofe before ọ ghọọ aka mmadụ o nwee ife gị nwa bụ nwaanyị kwesịrị ime ikwesịrị ije na ajana be ụnụ ọ bụrụ na ije na ajana be ụnụ eme ife kwesịrị ime bịakwa na ajana be nke nwoke emekwa ife kwesịrị ime ka o wee nabatakwa gị then nke nwoke si nwee ihe a na-akpọ um, ọghọlị nwaanyị ọbụla na-eme etu a nwe ihe ọ na-ebunye di a na-akpọ ya ọghọlị na ndị Idemmiri ọghọlị a ị na-ekopụkwu ya ekopụ ka nwoke wee nwee ike ma ọ bụrụ na ọ gbayalụgo ka nwoke wee nwee ike ili nni gị na-emetụ gị aka ka nwaanyị mana ọ bụrụ na ị mere ife ndị a you are killing yourself kaba arụ ka i wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọọ aka mmadụ ichekwana na o nwerọ onye na-afụ gị na-amara ihe na-eme ama na-afụ gị ọ bụrụ na ị bụ nwoke na-etu a kaba arụ gbanwee ọnọdụ jee yọọ nwoke ibe ya ime ife ọ gbayalụ gị i jee n'ajana eme ife kwesịrị ime n'ajana ka ị wee dị ndụ ekenekwa m ụnụ ndewo nụ ọ bụrụ na ife anyị na-eme masịrị gị kaba arụ ka ị like ya follow us share also ị click ya na our um, YouTube link subscribe ya ka ndị ọzọ wee nwetakwa nya bụ information wee na-enyere onwe fa aka ekene m ụnụ ọ ga-adịlị onye ọbụla mma mbọsị eke mbọsị oye mbọsị afọ mbọsị nkwọ onye a fụ tata ka a fụ ya echi ndewonu